arrest warrant ya suleiman akuti december anayipisa mbiri ya Kamajekete chimwendo banda komanso mkulu wa zikwanje m'boma la Lilongwe chingerezi chake akunena kuti libel kutanthauza kwake kuononga mbiri akuluakulu libel is not a criminal offense munthu sangapite ku ndende for damaging or making false statement about someone timaona masiku ano chimwendo banda moses kunkuyu jesse Kabwila amanyoza apm norman chisale ikanakhala kuti libel ndi mlandu onsewa akanamangidwa palinso anthu ena okwana 4 atengedwa pa zifukwa za ndale joseph mwanamveka anamangidwapo m'mbuyomu akuti amasokoneza mafiga kwa IMF anapita ku khoti zinapezeka kuti ndi bodza ndipo mlanduwo anauthetsa izinso zimene tikumva za salima shuga ndi mabodza okhaokha vitumbiko mumba anaba 1.2 billion ku project ya njanji mtsogoleri asakhale bwana iyayi asakhale bwana wokuponderezana asakhale bwana wokuzuzana asakhale bwana wokuchitirani nkhanza asakhale mtsogoleri wa ndale wokusowetsani mtendere akuluakulu saona ndege ndi chitsiru mu zaka 4 wamangisa anthu ambirimbiri popanda umboni 750 million ya fetereza inapita butchery 1.1 trillion inasowa ku MERA 600 billion ku NOCMA munthu wa ku britain amene akuyankha mlandu umenewu anabwera mdziko lino miyezi iwiri yapitayo ndipo atabwerera ku uk adamangidwa nafunsidwa mafunso kenaka adamusiya pa belo ndipo atatero iye adapempha khoti komweko kuti lisinthe ndondomeko ya belo yake koma adamkaniza kusintha ndondomekoyo chifukwa bungwe la national crimes agency la ku uk lidanena kuti asasinthe ndondomeko ya beloyo chifukwa mlandu wake ni waukulu ndipo ukukhudza anthu ena akuluakulu ogwira ntchito m'boma boma lathuli monga a vice president a dziko lino a chief of staff ku nyumba ya boma kuno solicitor general inspector general a malawi police service Chairperson a Public Procurement and Disposal of Assets Authority, PPDA, komanso loya wa Malawi Police Service. 2022 Lazarus Chakwera anatiuza yekha anthu 87 akuluakulu a mboma aba ndi Sattar koma chodabwisa pa listi imeneyi ya anthu 87 amene amazengedwa mlandu ndi Saulos Chilima ena onse kuphatikiza mwana wake nick prince kapondamgaga eisenhower mkaka anawateteza anti-corruption bureau komanso makhoti akanakhala chilungamo akanamanga nick chakwera mwana ameneyu wasolola mabiliyoni ankhaninkhani mboma limeneli lero mcp yangomva msonkhano wa apm ku blantyre ayambiranso kumanga anthu Tidziwa chimene chinachitika, kuti ndege inagwa bwanji, poona zithunzi mmene timauzidwira amati kunali ndithu mitengo yoopsa anthu sangadutse kuona mipi- mapikicha kamtengo ndi kamodzi msewu pafupinso choona chidzaoneka anthu adzadziwa choona wamkono umodzi anakumana ndi saona ndege last week anamuwuza kuti aise nkhani ya chilima yatiwonongera mbiri bishopu waika mchere pa chilonda chomwe tikufuna utsegule milandu yabodza kwa akuluakulu a opposition
nditamva kuti ndege yanyamulidwapo ngati lero kwa ndege ija anainyamula ngati lero Mm. ziduswa za ndegezo the next day mamawa ndimene ndinafika pamenepo chodabwisa kwambiri kwa ineyo chinali chokuti pamene panagwera ndegepo pamene ana tinatola azibale athupo Aha. atafika awawo atachotsa atanyamula ziduswa za ndegezo anakumba chidothi yes Yeah? kwambiri anakumba kaphiri ndithu ndikukwirirapo ponsepo ndikutenga tiziduswa tija nkutiponyano pamwambapo
posakhalitsa mnyamata mkono umodzi anatengana ndi wapolisi kingsley ludzu ameneyu ndi membala wa mcp anapita ku blantyre kukalembetsa ma warrant of arrest kungowonjezera pamenepa kingsley ludzu wapatsidwa 5 miliyoni ndi chimwendo akuti akhale mboni pa mlandu ofuna kulanda katundu wa norman chisale ndiye timafunsa kuti mboni ya mlandu wa chilungamo amachita kugula ndi chipanda cha mowa mcp inagulitsa chimanga ku admarc fetereza mafuta mankhwala forex kulibe chimene akuchita ndi kugula anthu pogwiritsa ntchito ndalama zakuba mwachitsanzo chimanga cha ukraine ampasa manganya kuti azigawa ngati cha boma this guy michael usi is very stupid ngati mukumbukira bwinobwino kwadra anatulutsa chokodzera kufuna kugwirira sekeretale wake gladys phiri nkhani imeneyi inathera ku khoti tidziwa chimene chinachitika kuti ndege inagwa bwanji poona zithunzi mmene timauzidwira amati kunali ndithu mitengo yoopsa anthu sangadutse kuona mapikicha kamtengo ndi kamodzi msewu pafupinso choona chidzaoneka anthu adzadziwa choona panali tsiku onse anali mu ofesi a manganya anatulutsa chokodzera ndikumamuuza atsikana ameneyu kuti ayamwe nkhani inakula mpaka ku khoti amene anathetsa nkhani imeneyi anali akuluakulu a mpingo wa sda munthu ameneyu ali ndi mbiri zoyipa anathetsa banja la ruth simika ndikunena pano max ikono akuphika nsima pa chimirire ku blantyre taona anzake mr jokes frank yalu mwachitsanzo akuvutika saulos chilima anamutukula mapeto ake anamuukira lero chimanga chachokera ku ukraine akunyaditsa anthu m'misewumu kuponya matiyegasi ngati chake inu konivoyi ya vice president imaononga 20 miliyoni pa tsiku akutenga belo la zovala wagula 500000 ndikukwera konivoyi ya 10 miliyoni ndikupita ku thyolo kogawa zovala mwachidule uncle short one is very stupid olo agawe chimanga palibe akuifuna mcp atizunza 4 years anthu sangakomedwe ndi thumba la chimanga taonani ku lower shire palibe mp wa mcp amene akugulitsa chakwera abida mia chomanika ndi nduna za chakwera koma akuwuza anthu kuti adzayima independent ilias karim mp wa chikwawa south anasiya kunena pa msonkhano kuti kwacha amauza masapota azingonena kuti karimu woye inuyo mukudziwa woye ndi silogani ya dpp ndi anthu ambiri kumeneko akudabwa kodi ku mcp akuopa kochani mp ameneyo Kakufu- kafukufuku chakupanga ku germany tinaonanso apresident anyamuka kuno kupitanso ku germany sitidziwa amatsatira kafukufuku yemweyo kaya kunali kukaongolera kuti zina ndi zina zikhale bwanji ziphikidwe motere Eh, abwera kumene kuja kafukufuku wawoyo anali osagwira mtima chifukwa mukumbukira inuyo kuti uh, minister of information ananena kuti black box tayisunga nkhani yavutatu ndi yayikulu ndi imene chifukwa akanangotipatsa black box yo ikana black box yo ikanalankhula china chilichonse ku- chimene tikufuna kuyankhidwa ma contradictions anali ochuluka Okha, kwa- okha mpaka Ah, lero. inapita ku mzuzu Eh. inabwerera now the other report ndege yagwera muchipululu i mean mu- muchinkhalango chokuti sitingakafikemo a few meters away from a village pali mafunso ambiri susan dosi kuchikwawa anatuluka utm ndi kulowa mcp amauza anthu onena kuti akutsatira chitukuko ndikunena pano akulira chifukwa sidik mia highway sikutheka bridge ya miseofolo ikukanika ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies
akhala akulonjeza mbuyomu timanga gwanda chakwamba highway sidik mia highway bridge tikonza anthu safa ndi njala komanso timanga gwanda chakwamba school of excellence analephera palibe ndi chimodzi chimene amanga from there anayamba kunama timanga 2.7 billion mausoleum ya gwanda chakwamba inu munthu ameneyu lazarus chakwera analephera kukwera galimoto kupeza mafuta opita ku maliro a sidik mia ndi angakwanise kumanga chiliza cha 2.7 billion

akugawa ma 2000 mbali nayi thumba lachimanga tikugula 70000 purezidenti wopanda nzeru 2023 anagwesa kwacha ndi 44% chilichonse chinakwera pamsika inflation 35% ma interest rate okwera ndiye lero waona kuti zavuta akusambira manja reserve bank governor umenewu ndi uchitsiru Chithyola Banda ndi amene atiuza kuti tikugwesa kwacha ndi 44 percent sanamuchose ntchito
kugwa ndi kutsika mphamvu kwa kwacha kuthandizira kuti zinthu ziyambenso kuyenda bwino komanso kuti Ngakhale tikudutsa mu nyengo yowawa ngati imeneyi, chiyembekezo chathu ndi chakuti zinthu ziyamba kuyenda bwino pa chuma. Anayesera kumanga anthu, anayesera kuopseza anthu, anayesera kupha anthu, kuponyera anthu ku ng'ona, koma sizinatheke. Democracy is the people, by the people, for the people. si mathematics za Nabero for chakwera by MCP